anyị na-arịọ eme kọl nweta ndị be ha anyị gwa ha biko dibịa kere onye na-afụ maka mmiri be unu ọ gwa ya na o nwere onye na-afụ maka mmiri nsị m ha ọdụ mma chọrọ anyị onye na-ele ewu be ha akpọ ndị na-ele ewu mụ na ha kwuo ha gotara anyị ewu gotara anyị mkpi obere mkpi gotara anyị ọkụkọ mbata be m gba afa njụọ ha na the man a sịrị na onye na-afụ mmiri because na mụnwa na onwe m me jee rụrụ nwunye m ọrụ mmiri because of na ọ mụ melu ife na-ese okwu nwee sị ha ka the man jee ọrụ mmiri ahụ asị m na afa sị m na the man aya alụ ya nsị ha maka gịnị asị m na ọda atịtị sị ha "Ah, if na dat na o nwehe okwu ka m esi wee si ebe a kpọrọ dibịa wee jebe abịrịba na o nweha onye ọzọ m ma kedu ife anyị eme ha sị na the man aya arụ ya aghọtaghị m ife mere ha ji ndị ahịa sị na nwoke ahụ nsị akwụrụ onye a ka sị na onye awụ aka ji ọfọ mmiri ya a sị na ọ ya arụ ya hai na-echekiga ife m ma-eme mgbe ofu ọyi nwoke ajịrịja nsị ọka ajịrịja so m mebe gbakọ ego moto mụnwa na nwunye m ya-ejigodo wee jee abịrịba fụrụ na klọb ka over 20,000 going and coming adịkwuzie nke ajịrịja hei nsị mba kedu ife m na ife ya ta eje ofu jesi njụgodo ha ka nlụọ the ọrụ njụ ha ka nlụọ the ọrụ ha sị m ya ha sị m lụọ nsị a ah, ndo surprise ekwesịrị m ịlụrụ nwunye m ọrụ mmiri nsịkwa m lụọ the ọrụ ha sị m lụọ the ọrụ mgbe nọrọ nsị kedu ka m ma-esi wee jekwuo onye na-efe mmiri wee sị anya pụta ka m rụọ ọrụ mmiri mmụọ ahụ wee kpọọ m sense wee kpọọ onye na-ele ọkụ sị ya gotara ya ofu oke ọkpa ọkụ mkpọ the man sị ya doo kere ife eji eje mmiri ọ sị m ee na mba m werenụ ofu oke ọkpa ọkụ mmanya ọkụ na gbogbo ere ife ndị ọ gụsịgasịrị nwee kwe anyị wee gbaa moto mụ na nwunye m wee jebe abịrịba be ha anyị wee luo nwee fụ onye wụ nya wụ ezi ezi ji ọfọ mmiri na ọ nya wụ ife na-efe mmiri nwee gwaba ya ife anyị bịara gwacha ha kwuwe ya sị na ọdụ mma na na-eme ya eme na ekwesịrị ime eme mụ kere na-echi nunu sị ha ya sị na echi by then akwachago m ibu mmiri si nnewi buru ibu mmiri m jee dọba be nwunye m ha ewu mkpọnata ewu dọba be nwunye m ọkụkọ dọba agbọghọ ọkụkọ m eji eje ọrụ mmiri dọba be nwunye m ha wute rọba ngotara m eji gbanata mmiri maka nwunye m ọrụ ọmara ya ndị mmiri sị na enye ha ọnọdụ na-enye ha ana be m hmm. sị ha okay nwere jee bunata ha bukọta ife buru ụzọ were oke ọkụkọ na mmanya ọkụ nwe na nwunye m nwoke gwọcha ife nwunye m ife ọya ya kwa ọya ama tagasị anyị jebe ọrụ mmiri a wee ruo na mmiri nwoke wee perform ọrụ magic e ji wee sị m na ọ ya alụ ụdị ọrụ efere mmụọ mmụọ esika nwoke wee perform ọrụ magic e ji wee sị m na ọ ya alụ ụdị ọrụ mmiri eburu ụzọ jee were nzu kpere ekpere kpechaa gọọ ọjị wee na mmiri tinye nzu na mmiri were mmanya gbaa ya na mmiri gbasachaa were oke ọkụkọ sị ndị mmiri ha na-ekwu na oke ọkụkọ mmiri aka kpọọ ife ọ na-akpọ ya kpọọ etu ha si etu etu chachaa sị ya na okwu oke ọkụkọ nwa ha nwaanyị ji wee bịa n'okwu nwa ha nwaanyị ife bịaranụ ya na nwoke nwa di ya ewu ife bịaranụ na n'okwu oke ọkụkọ m ji wee ha ji wee bịa mụnwa na onwe m dịka nkom na uche ozugbo m sị ada onye gwa ndị mmiri onwegoro ife ọ na m gwa nye ọzịrị ha do ha mere nye etu ahụ nsi wee yọ ọzọ ada na onwekwa ife ọ na ọ yọrọ na unu merie etu ahụ o si wee yọ onwekwa ife ọ na ọ gwara na unu merie etu ahụ o si wee ha si wee yọ ha m sị ha shikena nwoke wee gosiwa ndị mmiri ọkụkọ gosichaa turn ọ tụtụrụ ọkụkọ tee na akpa na-enene ọ turn si na mmiri na-apụ m chọrọ ịsị ya nna ọ na ihe nye ndị mmiri ọkụkọ a ọ na-apụ ọ gafego m sị ya eche na ya atụnye ọkụkọ na mmiri ọ sị m mba na ọ ya nwe na ọ naruzie be ka o gbuo ya taa ka o gbuzie ka e were esi ya ha ha m sị chineke mee no wonder e ji wee sị m na onye a ya alụ ọrụ a m sị ya kpọ tọọ ọ dị mma etu unu si na etu unu si mee na ọ maka m sị ya na ọ maka etu ọ na-esi na mee mụ na nwunye m ọ sị m na ife niile ebigo anyị gbagota ntewe nnọọ abata be nwunye m anyị dọnọrọ aṅụwa mmanya kenechaa ha ndị bịagasịrị a na-ekene na-emere ife nye nwere onwe nwere ọkọjọ nwụsara onwe ebe ọ na ji wee kpa nwunye m aka sị ya ngwa bukọta ife anyị ka anyị jee ọrụ mmiri anyị kpọkọta ewu anyị tee na akpa buru ike ife fiọm anyị jebe ọrụ mmiri anyị were ọrụ mmiri wee kwabara nwunye m ibu mmiri kwachaa wee kpewere ndị mmiri ile ọma yọba ha yọchaa kwube kwube kpedochaa gọdochaa maka nwunye m kpọwa ndị mmiri ewu ife anyị bịara ịbịa setụrụ do maka na mụ onwe m na-ejere mmadụ ọrụ mmiri ana m akwa ọrụ mmiri complete e nwere ka m si eje ọrụ mmiri mana nke a dịrị m nwe iche m kwadochaa kpọọ ndị mmiri gwaba ndị mmiri ife anyị ji bịa yọba ha nwunye m yọba yọchaa m buru ewu m buru ibu bi ha buru ewu nye ha tere ihe ewu ha nye ndị mmiri ọkụkọ ya ngwota nke m ji wee bịa kene ndị mmiri na ndị ụmụnne nwunye m ndị nọ na mmiri ntechaa ha mechachaa ọrụ mmiri etu e si alụ ya anyị kuru mmiri gbagoro onwe anyị na anyị mgbe uhe three hours anyị ji lụ anyị pụta mgbe anyị na-anasị ka anyị fụ the man n'ụzọ anyị sị na anyị jezie churu mmiri anyị ama na o nwetara information na anyị jebere ọrụ mmiri this man now went back to ebe ahụ anyị jere ọrụ mmiri ruo chụwa ewu anyị kpọrọ na mmiri nwude ewu kpụrụ ewu chụwa ọkụkọ nwude ọkụkọ kpụkọrọkwa ọkụkọ na-ataba ebe bịa manyị na ọ ya-azụ ya azụ ọ bụ na ọ ya-egbu ya egbu ha sị na ọ wụ nda mba oke nyere ndị mmiri ka onye si n'aka ji ọfọ na-eje ana sị na ọ wụ nda n'okwu na etu a ka nwoke a si ejere ndị ọzọ ọrụ mmiri i jechacha ya fụrụ ife iri anya ha na-ekwu na o mega ọdịnala na ọdịnala na ọ da alụ ọlụ na o jekọ ọrụ mmiri na ọ da alụ ọlụ nsị ee nkwe ha nnọọ etu a ka anyị si wee jee ọdọ ọrụ mmiri emesịa ahụ ozugbo m buru nwunye m nsị ya ngwa ụna anyị naa anyị nata that month nwunye m misie period ya ọ sị m na ọ wụ this week ka o kwesịrị ịfụ period ya that week gachaa ọ fụ period ya afọ ataghị after the next two weeks ọ fụ period ya afọ ataghị curiosity ahụ na-ekwe nwunye m o ji rush jee gota pt test nene onwe sị m baby mụ na ekwe na ọ dịkwa ka ọ dị ime esi anyị minu rie ọ sị na ọ dị ime nsị ka anyị jego scan maka scan amalụgo anyị ahụ anyị jebe scan jere scan

ụmụ nka nka nlọ niile ahụ ọ na-alọ ọ lọghọzị ya o bugidere afọ ime ahụ till seven months ka m bizie ya ebe a ọ họzị nke na anyị na-eje ụlọ ọgwụ na na-eje scan anyị eje anyị chọzi ije scan nọdụ wilili n'ụjọ ọ sị baby biko onye mara ka nwa a melụ ka anyị nenegodu nwa anyị ejezie scan ọ họzị nke abalị ya ya alahụ ụra uneasy ị fụrụ ya ife ndị mmiri chọrọ wụ the presence of my wife na be ha na bịa mmiri be nna ya na ọ bụghị ịkwata ibu ahụ a na-akwata na ọ ya bịa zọọ ụkwụ ka ọ fịa ka ọ fịa so wee were ya na some of ndị dibebere ivu na mmiri iwu mmiri na mmiri iwu mmiri sometimes ndị mmiri eneedịhọ ibu ahụ ị na-akpatara ha ife ha needịrị wụ bịa be anyị ọ wụgodu ọjị ọnya ka ọ ya m gbatara mmadụ afa ndị mmiri asị ha jee gọọrọ ha ọjị yes a na-anọ na mba were akpọ mmiri mba ọzọ nye ya oke mana with a due process o nwere ndị ọ wụ na ife a na-achọ ha bịagodu for the first time ọ wụgodu ọjị na nzu na uriom ọkụkọ ka ha ji wee bịa bịagodu mbịa bịa gwa anyị o nwere one man njere ọrụ onye imo state kezi afa be ha kezi afa ebe a n'imo state ndị agha eme ọdịnana chaa mgbe m na-agba afa ka e jee rụọ ọrụ mmiri ya ndị mmiri ahụ ekweghị this man sị na enwetaghị na mmiri be ha na ya amapụghị anyị wee kpọba brain ka ka m mesi wee jee ndị mmiri ya ekweghị ka e jee na mba ayọkọtago ha yọọ ma River Niger yọọ ma Ezu Agụlụ yọọ ma Ezu na Ọmambala ma yọọ ma Idemmili nweghị ebe ha kwetara na ya abịa abịa na mmiri be ha mmiri be ndị ebuka Hey, elotazịrọ m afa. Ike onye ike hey, Ikeduru I think Ikeduru mba ọka Ikeduru elotazịrọ m wee ka m ghara ịkọ ife m amarọ elotazịrọ m afa be ha ọ n'Imo State m wee yọkọta ndị a wee kwuo na ya abịa abịa na ya abịarịrị bịa be ha bịa bịa gwa ha wee si ebe a wee golu uriom ọkụkọ wee golu nzu wee golu edo nke a ka e ji eme ife wee gọkọrọ ife niile a wee tinye ya n'akpa wee buru ya wee jebe Imo State wee chịkọrọ ya wee jebe Imo State nzu edo na ọjị na uriom ọkụkọ na akwa wee were rọba pụọ n'ụzọ goro rọba wee nyarazie dị akpa tọburucha ha uriom ahụ uriom na-akụ m kpọchie ya akpa ya anụ karị ị nọ m nso too much ya anụ sound uriom wee pụta ọkụkọ ọkada wee kwụsị m wee jiri ya dị agba ejebe na mmiri a na m jere ije jekwuru mmiri fụcha ndị mmadụ nọgasị ya ma ndị na-akọ azụ ndị na-asa akwa m wee gawa side ndị mmadụ anọrọ fi na-eche ka ukere ka m mesi wee mee ife na mmiri a m apụta na mmiri m buru ụzọ dọbara ba na-asa aka m na-akwọ aka na mmiri were agwa ndị mmiri ife m na-agwa ha na-agwa ha na m ene anya ka m dị sure na anya ndị mmadụ adịrọ ebe m nọ still ha na-enekwa m anya ahụ na-asa aka m sacha aka m asa m ụkwụ m na-ekpe na-agọdoro ndị mmiri M manye aka n'akpa m were ọjị na-agọdoru ndị mmiri na-asa aka m na-asa aka m n'ọjị ahụ ka m na-asa na mmiri were agwa ha ife m na-ayọ ha ife m na-ayọ ha doo ka m nọrọ ha ofu ebe na Nnewi ebe a wee kpọọ ha oku amaara ha River Niger agwara m ha Idemmili agwara m ha Ezu na Ọmambala agwara m ha Ezu Agụlụ were ayọ ha doo na onye anụnwa na ha afụgo na ha ji ọrụ na be ha biko ka m nọrọ be ha na m nọrọ be m wee kpọọ ha wee gbakwa ihe ibu doo ha mee ebere na ọ bụ nya ka m ji wee sife ha ka nne wee bịaba ka m bịa yọọ ha na m bịara be ha abịa ka m bịa yọọ ha na ha ma na ọ bụrụ na a na-akwaghị ibu ebe a na m ebu ibu ahụ wee bịa mana na ha akwaghị na anawa akwaghị ibu ebe a ndị obodo akpọpụta gị n'ama etinye ya ife ma ọ mee something n'obodo daa ha ozugbo m gọdobe ife ahụ gọdochaa ozugbo aka akwa ka m na-akwọ ozugbo m were ọjị tụkpọọ n'ime mmiri manyekwa aka n'ime akpa m wetakwa nzu na-ekwu kwucha ha ozugbo ghakpọlụ ha nzu ime mmiri n'aka n'ime akpa m jide uriom na akwa a ka uriom na akwa a ka m ji aka godowe ha wee gwa ha na uriom na akwa ado ka m ji wee bịa be ha were yọọ ha biko ka ha mee ebere ozugbo m wepụta aka m n'ime akpa ahụ fee m uriom ahụ ozugbo m fekpuo ya ime mmiri ọ danye na mmiri tupu m tụkpu m azụ rush ozugbo pịa uriom ndị mmadụ aghọtaghị ife na-eme m jizie nwayọ were ya dị ya kuru mmiri kuruchazie mmiri buru mmiri m nawara nara ope ọnụ ụzọ gbafụsịara onwe mmiri nwa ife m ji mmiri eme ejego m ife m chọrọ ime m bata ozugbo gbaa afa gbaa afa ha sị na ha fụrụ na m bịara na ha kwetara ya m yọrọ ha ha sara etinye ezu agụrụ mụ jee nọ na ezu agụrụ kpọọ ha na ha ya abịa m ji wee jee n'ezu agụrụ kpọọ ha kwaye nwoke ibu kwayecha ha ibu bata gbaa afa ndị mmiri gwa m na a na-eji recognition it's not all about ịkwata ibu sị bịa gwa ha a ya agwa ha agwa ọ ya ka m na-agwa ndị mmadụ go home jee gwa ha ọ bụrụ na ahazi eje ọrụ mmiri be ụnụ gwakwa ha na ahazi eje ọrụ mmiri fani diri somebody ya abịa gwa ha gwa ha doo na ahazikwanụ abịa ọrụ mmiri ebe a na ya ka m ji wee were ọjị na nzu na edo wee bịaba ọ bụrụ na i ji ha uriom jide akwa Jee mee ka ị na-eje ọ họ iwu na ị ya aba n'ime mmiri ahụ. E nwere ike na ana mmiri ahụ ebe ahụ ọfịa na-adịgasị. Ị na-agbada mmiri ahụ na-ekwubi ife ị chọrọ na agwa ha ife ị chọrọ iru ha dewere ha ya na ana mmiri ahụ ọ be ha ka ọ wụ ha ma na ị bịara kuru mmiri ọ kwọọ aka tọọ na ọ pụọ ị needighị ịkpa ibu just kpọrọ ha afa one or two mmiri ebe ị ga-eje jee mee oriri ahụ kpọrọ ha afa one or two or three mmiri gwa ha ha jiri aka ha select ya ebe ha ya nọ wee ribe okay bata gbaa afa they will select one ndị mmiri adịghị so wicked mana ignorant anyị nwa ka anyị ji emess up mmiri niile ahụ ofu maka ndị a na-asị na mmiri wu mmiri mmiri ahụ mmiri mmiri abụrọ mmiri mmiri gaa mba o nwee afa mmiri gaa mba o nwee afa some of them nwere mmiri ahụ ụfọdụ ahụ nwere arụsị nwe ha before ị kpọọ afa mmiri ahụ na mba you will come and appease the arụsị nwe mmiri ahụ before i jewe na ụdị mmiri oh this kind of mmiri ka ị ga-eje kpọọ ebe sọrọ gị nye ha oke sị na mmiri wu mmiri all these things wu the reason ọ na-abụ a rụcha ọrụ mmiri na ọ ha aga na ọ da agazi ị tọ na-ejesi ọrụ mmiri ị tọ na-ejesi ọrụ mmiri i remember one certain time m ka na-eme ebido dibịa m ebido m ka na-eji agbagasị afa na nke ndị mmadụ because i started ọ họ ife a ndị dibịa na-eme kịta na confuse ndị mmadụ atara m afụfụ na ịchọta dibịa afa I suffered ka m wee even up till today mụ Ọzọ Tochukwu Udoye ka na-achọ dibịa afa ị gbaara m amara m na ị ma agba eji m onwe m wee ama ndị dibịa na-agba afa ị gbasịara m ajụọ m gị ajụjụ m ma ajụ gị ofu ajụjụ correct and the wrong one ndị ọgụ n'ime ajụjụ ịtọ m ma ajụ gị ofu ya adụ correct ịbụọ ya adụ correct so that i selectia nke adụghọ correct amara m na ewuọna na-agwa unu ka unu esi detect dibịa na-agba afa ọfụma ọ ife a na-akọ kịta na-epụta na-ekwugheri mgbe ahụ nwanyị a wee contactịa m ka anyị wee jeelu mmadụ ọrụ mmiri anyị wee gbaba afa wee sị na ọ wụhụkwanụ mmiri wụ issue this guy na this guy na ọ bụrọ mmiri wụ problem na ndị be ha ife na-achụ ya ọ sị m chata mana ọ sịrị na ọrụ mmiri ka a ejeri ya nụ m sị ya o mana ọ wụ na ejere n'onye a ọrụ mmiri sị jee na mmiri be ha na ọ na mmiri be ha ka a na-ekwu ya bịa ọ sị m chata na ife onye achọkwara ya ejere ọrụ mmiri ahụ na River Niger m try ya my possible best ka m convince this lady because amaghị m the person or from her ka esi wee mata the person ọ sị m chata na ọ na River Niger ọyị nwoke weta ị mara asị m kere ife m na-enyere onwe m nsogbu ma ọ chọọ ka m jere mmiri mmiri na River Niger ma ọ gwa m ego m ma-eji ejeri ya m sị ya tọọ nne n'ife m ma-eji wee jee ọrụ mmiri a 150,000 ka m wee maa na ha ya-asị m hapụ ya kama na o kwe- ka m wee kwa ma na o kwetagodo ekweta at least ka m dị sure na mụ ji ezigbo ego were eje mgbe ahụ 150,000 then maka mgbe mgbe m- ah, ebe 2 or 3 years ago Mm, 3 years or 2 years ago 2 years and the anyway because I'm not I'm barely 3 years n'ọdịnala Igbo o wee sị m tọọ na onye ahụ na ọ sịrị na ọ ya-akwụ na ọ dụ mma na ọ na River Niger kwa ka m ma-eje nnukwu m vidio ya evidio m sị ahụ nwekwa sendịara m ego pịa pịa taa alert abata na foonu m m sị ọrụ mmiri ebie esi etinye m kpọọ nwanne m nwoke sị na ya ejekwa ọrụ mmiri na River Niger ọ sị m kee kwa nke m mbọsị m jewere ọrụ mmiri na River Niger m sị na onye a sị na ọ na River Niger ka a ya ejeri ya ọ jụọ m ị gbakwara afa m sị my brother na agbakwara m ndị mmiri ha kwukwe na ha ya wee eli na ha agha ewokwo mana ọ sịrị ka m jeri nne na River Niger kedu ife m chọ ọ chọchọkwara ka m me enyego m ego ka m jeri ọrụ mmiri nwanne m nwoke sị m ngwanụ ka anyị jee na m ma-achọkwara ya ego m sị na m enye 10,000 hey ọ sị m ka anyị jee na o nwerọ ife ọzọ anyị wee tipụ wee kwakọba ibu the next time anyị wee chọwara mmiri na River Niger elu nwanne m nwoke na-evido m na-alụrụ dị m na ọrụ na-alụkwa ọrụ na-evido dị gị alụ wetara ya nụ arụba n'ọrụ kwachaa ibu mechaa ife niile kwachaa ibu wee si na River Niger ahụ wee zọpụ ụkwụ kpam ozugbo si na River Niger ahụ ligota River Niger ahụ na-apụta n'ilo amaghị m ebe obiri gwogwo na oyi si wee bịa m ahụ mgbe m ọ dụ ka a sị na e jide ebuje oyi na obiri gwogwo wụkwasa m n'ahụ hei sị nwanne nwoke nna na oyi na-atụ m o ọ sị m arịabakwana eche na ọrịa ga na asịsị bido ọdịnala na ọkwụsịna nsị na m amazịkwa nke a ọkwụ kwagide m ebanye moto esi ha m ebe ahụ esi m ebe ahụ wee rịala ahụ o, wee bata be m kpum fịọm n'ime ụlọ oyi wee jidoro m ahụ ọrịa jidoro m o that day ahụ chi wee fọ first call m receiverụ wụ ọyị nwanne m nwoke na Lagos oke oke mas oke wee kpọọ m na fon ọ ha na-asụcha igbo ọ ha asụ igbo ọ na-asụ ingilish sị m how far na how work nsị a work dey fine ọ sị i get message for you o nsị ya which message ee ya ndị mmiri say make i warn you o nsị a warn me for wetin they say make i tell you say Make you no ever do any work wey dey no approve. Any work wey any person say make you do for am and we say make you no do that work, no matter how much wey that person pay you if you do that work we go show you pepper o, say dey go do me this, dey go do me that. Say if anybody say make I do water work for am,

i go do the work he say here na ya dey tell you say na the message wey dey say make i give you o na nzachaa call ahụ ozugbo m banye tụtụrụ ọjị jee yọba ndị mmiri m yọchaa ha jee golu oke ọkụkọ bịa gbuolu ha gbuchara ha ṅụọ ọgwụ malaria ife na-eme m kwụsị that day wụ the day nkara ya bad first and the last m na mmadụ ya ka agba ọrụ agbaa m afa afa m wee sị m arụna ụdị ọrụ alụọ m ya ma emezi ya again that day the day m kara ya bad m ma arụrụ mmadụ based on etu onye ahụ si wee chọọ I will kara ya bad I will never try it again that day the day m kara ya bad enwe nke ọrụ m ma arụ ndị mmiri e wee gbaa m afa wee sị m hapụ ya enwe na m ya anwazi anwa in fact ife ọbụna afa sị m lụọ ụdị ego sọkwara onye ahụ ya kwụọ m na m aya arụ ya until afa m aconfirmụọ mụ lụọ ya that day wụ the day m kara ya bad na ọ na onye ahụ ejela ọrụ mmiri mgbaa afa asị m na ọ mmiri dị etu a ka anyị eje ọ sọkwa onye ahụ bi millions ka nje na river niger na m aya atụzi ụkwụ ije ọrụ mmiri na river niger again nwanne m mmiri niile ahụ mmiri awọ nwere nke ka ibe ya eto afọ nnekwu ọkụkọ niile ewe eze na akwa ya onye ahụ one of the mistake anyị na-eme ị jụọ ha ndị dibịa ndị eze nwanyị sị na mmiri niile ahụ mmiri ee na ya nọ na sokoto kpọọ mmiri nọ na zamfara nye ya oke o rie that is bullshit ọ ha aga ọ bụrụ fa ncha e meere mmadụ 100 85 in fact 90 ya agaghị aga 95 sef agaghị aga so mmadụ 5 acceptụrụ o nwere ife anyị na-abịa gabiga na ọrụ mmiri anyị na-eji aha awa ọkụ onye awa ncha ife anyị na-agabiga that does not mean na ihe awa eje ọrụ mmiri na mba o no ị ya-eje mmiri na mba for example mmiri ọbụla ebe ọbụla m na-eje ọrụ mmiri ana m akwa ibu m ji ekpere ile ọma nke m na mmiri ahụ mbọsị ya nwanne nyaahụ nwanne nwanne nyaahụ m jere ọkịja ka nwanne nyaahụ m jere ọkịja ụlasị ọkịja akwara m ibu m ji wee kpere ile ọma na mmiri a wee tụkwuo nwoke zuru m ohi na mmiri tụchaa jee tụọ ya na arụsị ebe ahụ ị nwere ike ijekwa kpee ile ọma na mmiri mana mara ife i jere ikwu there is difference that na na ndị obodo a gwara na mmiri be ha na-enye ego i decide ya ka ị jee yọọ ego ebe ahụ ya na ị na-eje ọrụ mmiri ka ị kwanye nwaanyị mmiri gị ibu na mmiri ahụ there is also the two different things mana the problem anyị nwere bụ na mmiri ndị obodo a na-enye ego ka anyị jeje yọrọ ego ebe ahụ before you made this kind of thing Mmiri gị na ndị mmiri mmiri gị ya adịrị na mma. A na-adị mma n'ụlọ wee dịrị pụwa ezi. A na-akpa na ana wee kpa n'ọfọ. Gị na ndị mmiri gị adịrọ na mma. Ị jeje ya nye ire ọma na mmiri ndị obodo ọzọ. You are insulting ndị mmiri gị. Before m jee kpee ire ọma na mmiri ọzọ, ana m akpe ire ọma na mmiri nke m gwa ha na m ma ekpekwa ire ọma na mmiri ahụ. Ọ bụrụ na gị na ndị mmiri be nna gị adịgo na mma na gị na nwaanyị mmiri gị adịgo na mma, ị nwere ike jee Bar Beach ị chọọ ka ihe amara na bar beach that is good it is accepted because nwe i ji ndị be gị ụgwọ mana na o nweghị nke i mere eme na gị na ndị be nna gị adịhọ mma na i mebehoro ha ọjị i mehoro ha uriom i wee jee na mmiri ọzọ ka ị jeje yọọ ego you are just wasting your time ụmụnne m be careful on what you are doing that na i mere ife ahụ o gbuho does not mean is the right thing o nwere ike mgbe repercussion ya ya-abịa ọ bụhọ kịta ọ ka na-abịa abịa so wee bụrụ ya o nwere a lot of things anyị na-eme that is not accepted mana anyị na-eme because of ignorant before i jee nọrọ na mba kpọọ mmiri be nna gị afa some of them na-require na ị bịalụ presently bịa gwa ha gị na ha kpakọọ that is only way ị ya-eji wee kpọọ ha ha nara oke ahụ mmiri niile adị ejekọ o nwere mmiri na mmiri adịrọ mma o nwere na mmiri na mmiri adịrọ mma